Igbo ndị ọma na-ege ntị ndewonu ah, a ka wụkwa nwanne unu nwoke ah, maazị Iheanyichukwu Anyanwụ ah, taa taa anyị bịara abịa bịa kọwaa usoro Igbo eji onye Igbo eji ahazi onwe ya na mmụọ na mmadụ maka o ji awụ a hụ dimkpa ogologo imi ya ebe unu na-anụ akụkọ taa wụ n'obi Igbo TV ya wụ ihe onyonyo nọ n'obi ndị Igbo eem asị m ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị tupu anyị ebido eh, okwu anyị ka anyị jụọ ogu so ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma ihe m shị onye biri ibe ya biri asị m ndụ mmiri asị m ndụ azụ asị m mmiri atala ma azụ anwụla asị m oke amala ụma kpaa akpa dibịa ma dibịa amala ụma hụọ oke ọnụ ọkụ ihe anyị kwurukwara na mbụ n'isi mbụ n'isi mbụ nwa iyi nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ anyị sị egbe bere ugo bere kama ma ekwukwa ekwu sị nke sị nke sị ibe ebela sị nku kwaa ya o site adị mma ha anyị kwuru kemgbe gboo nwekwa n'iyi elu ya sị ọ ga-adị mma ọ ga-adịrị igbo mma ọ ga-adịrị ụmụ igbo mma ọ ga-adịrị onye ukwu mma ọ ga-adịrị onye nta mma anyị kwuga ka nwụ ka onye chiri ya zere ọ ji awụ onye lima ya vuru ndị be ka anyị ya shi omeni njọkụ ya wuo ome ana n'iche ihe anyị ama isi ya ga-eri isi anyị ha anyị ama akpa na ga-eri isi anyị ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwe ọsọ onye ọla achụga gị nwe ọdịda onye ọla achụga onye aka ya rị ọcha nwe ọdịda Ah, asị nwa asị eh, ewu na-enweghị ọdụ ọ chi ya na-egburu ya iji ma ekwuga sị ọ ga-arịrị anyị mma ọ ga-arịrị anyị mma n'eke ọ ga-arịrị anyị mma n'orie ọ ga-arịrị anyị mma n'afọ ọ ga-arịkwara anyị mma na nkwọ ma ekwu sị anyị aga ahụ ndị ọjọọ ndị ọjọọ aga ahụ anyị shi taa taa ụbọchị taa ụbọchị anyị ga-eji isi ụtụtụ gbara ahụ anyị anyị ga-akpọkwu ha ọjọọ ụkwụ ọjọọ a ga-akpọ anyị taa o ji awụ onye kpọma ya ree ahịa niile anyị zụga ga aga maka igbo mụrụ anyị nya wụ a sị ụwa wụ ahịa onye zụọ nke ya zụchaa ya alaa taa taa anyị ga-azụ ọfụm reekwana ọfụm onye kpọmara onye kpọsara ga-ere onye zụgakwana azụ ya ga-azụ ihe ọma ọ ga-arịrị nwoke mma rịrị nwaanyị mma anyị ekele aja ala Igbo anyị ekelekwa na ala Igbo mụrụ anyị kele nna anyị Igbo kelekwanụ elu kele ala anyị ekele anyanwụ anyị ekele mmụọ niile jere Igbo ozi kele isi ala niile n'ala Igbo anyị ekelekwa mmiri niile n'ala Igbo anyị ekelekwa ikuku maka ozi niile eziri ọ wụ ikuku o ji aba anyị asị ọ ga-arịrị nwoke mma rịrị nwaanyị mma ọ ga-arịrị onye ukwu mma rịrị onye nta mma sị Igbo ga-adị Igbo aga efu Igbo aga anwụ asụsụ Igbo ga-adị omenala Igbo ga-adị ọdịnala Igbo ga-adị ihe anyị bịara bụ ịkwado ụdị omenala na ọdịnala Igbo ọ ihe mere e ji hime Obi Igbo TV Obi Igbo TV ga-akpaliacha ike niile Igbo nwere a ga-akpaliacha ihe niile Igbo ji wụrụ Igbo mmụọ niile jere Igbo ozi odogwu dike dimkpa niile n'ala Igbo Obi TV ga-akpaliacha ga-akpọtekwanụ ụmụ Igbo n'ụra ụra anyị rahụga nwa bekee nyere anyị ọgwụ ụra anyị ga-ete anyị mee ga-akpọghachi obi ime ụlọ Igbo ụyọ kọwakwanụ ihe etu ụmụ anya nwa m achị ọnwụ ogbu ka ogbobiri anyị maka Igbo awọla ndị eriri eri igbo awọla ndị eriri eri mere anyị jiri hapụ ka anyị gbafuo hapụ ka anyị ka anyị anwụ alalu anyị agbaba emechi nke nwa bekee na nke ndị ọzọ dị iche iche ha webe ịkọwa taa kpọ onye igbo eji ahazi onwe ya na mmụọ na mmadụ ọkwa na ihe mere anyị ga-ekwe ji rụọ ọkwa aka ebere aṅaa ndị eje ụka unu ewela iwe aga m emetụ aka ụka maka ihe ọjọọ niile na mmụọ ọ wụ ụka mere anyị mbele anyị ndị bekee nyere ha nụ anyị ha kpọlisi ala ndị bekee nyere ha nụ kwanụ ka a kpọga jewish ọnụ sabbath kama ihe ndị wa arụ mere igbo nini wụ ndụ onye igbo anyị ekwuola ya eh, mgbe gara aga na onye Igbo lọ ụwa epu ụzọ mata chi ya ịmata chi gị onye Igbo nke nwa ahụ nwa okoro ọ nwa agbọghọ bụ Igbo ị rụọ agwụ gị maka kama ị ga-epu ụzọ maa chi ụwa gị ka gị na chi gị dị na mma enwee ike na-ezi gị ihe ụfọdụ na-akọwakwara gị ihe ụfọdụ a rụọra gị agwụ ka onye Igbo nini wụ agwụ agwụ wụ akọ na uche agwụ wụ amamihe agwụ wụ ihe na-enye ntụziaka maka ịma chi gị kama ị kwesịrị inwe nghọta mmụọ tupu gị na chi gị arụkọwa ọrụ ọ wụ agwụ gị ga-eme gị gaa n'ọnọdụ ahụ kpakọ onwe gị ọnụ ọ njikọ onye ọla dịka emega ọ dịka isi ọ gbakaga a sị na onye agwụ na-enye ya nsogbu agwụ ihe nwere ime ihe eji eme n'isi mmanụ n'ime mmụọ ọ wụ agwụ gị nwa a rụọ agwụ gị o nwekwara ndị agwụ mara sị na a ga-edotu ha agwụ na anwa ga-ebido mewe ihe agwụ nwekwa na onye ga-awụ gị rụọ agwụ gị ihe ị ma wụ ị na-awake ya maka a na-awake ha awake dịka otu a a na-eji asị gị na na ama kpa m si akọwa ya o doo unu anya chi bọọ ụtụtụ ị ga-ekpe ekpere ịnụkata ife eh, ndị nke nọ n'ụka ile ome dawala mba ị gaa ị gaa buo ọnụ mee ekpere ụbọchị atọ anọ na ị wakega mmụọ gị na ị chọrọ ịbahụkwa na ihe a na-eme a na-awake agwụ awake kama ihe ihe ahụ niile ndị Igbo na-eme n'ụka wụ nwogbu nwọrị nwọrị ka a wọrịga unu ka unu mechaa mechaa elu mechaa ala ara ihe unu na-ahụ kama unu igbo echefuo na ọ wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ ị hazichaa onwe gị na mmụọ ahụ dịka nwere ihe mere maka ị wụ ị wụ mmụọ na onwe gị gị nwa echee ma ọ wụ ekpere niile ndị ahụ i kpere n'ụka mba ọ maka ịhaziri onwe gị mekwara na onye igbo kwa ịbịa na ofufe ndị igbo ịgọ mmụọ ndị igbo ofufe nro ndị igbo onye Igbo na-ahazi o nwere ihe o nwere ihe Igbo ji ahazi onwe ya ga-awụ a sị nwoke i- i- izuru oke na nwoke akwa a ga-aka gị kpụrụ agwụ so n'otu n'ime ihe ndị ahụ gị rụọ agwụ hazie agwụ gị maka agwụ i- i- onye na chi ya ga-arụ ọrụ ga-eji agwụ ga-enwe agwụ nke ọzọ dịkwa ibe ya wụ nwoke nwaanyị jikwa enwe ya ya wụ ikenga nna bịa nna hụ nna anyị Igbo na nwoke ya nwere ikenga ikenga nna anyị Igbo nụ enwere ebe a kpụ ikenga Igbo na adara Igbo Ukwu ọ ya wụ gosiri gị na nna anyị Igbo nwere ikenga ikenga wụ ihe nwoke eji akpa ike ihe nwoke eji akpa ego ihe nwoke eji agba mbọ ihe nwoke eji anwachi nwoke eji arụ ọrụ ọ ya wụ ikenga eji kpọọ ya ikenga ike a na-eji aga aga mba ike a na-eji aga ọgụ ike a na-eji aga bute ego bute ike ọ wụ ya wụ ikenga ike eji aga aga ihu nwoke igbo mechaa ihe ya mee rụọ agwụ mee ikenga ya ma nwaanyị igbo nwaanyị jikwa enwe ikenga ikenga nwaanyị emechaa ihe ndị ya bụrụ na ịdịla njike ịga njem ịzụ ahịa anọ n'ụwa ị ga-akpara azụ ya zụọ ya mma zụọ ya zụọ ya nke gị aga efu maka ọ wụ ihe ndị ị kwesịrị iji gaa ije mere na o jiri ndị nna nna anyị ya mere ha dị mfe ka anyị mata ebe anyị na-aga mata ihe anyị ji aga maka onye ọla jega njem nwere ihe o ji aga njem e nwere onye ga-afụ ma ya wụrụ eshi mmiri zoga gị ewere mgbukpu ị ga-eji chie onwe gị ka mmiri hapụ ịma gị e nwere onye ga-afụ ma ya wụrụ eshi ị jega ebe e ji eme ubi gị ewere mma ị ga-eji gburu nkụ ma gị yọma e nwere ihe ndị mmadụ na-eji eje njem ha atọ ndị rị mkpa mmadụ ịma chi ya dozie ya na chi ya dị mma mmadụ ịrụ agwụ ya mmadụ na nwoke nwoke wụ na nwoke ekwe inwe ikenga kama ọzọ rịkwa ibe ya wụ mmadụ na ndị ichie ya ịnọ na mma mmadụ na ndị ichie ya ịnọ na mma maka ndị ichie a wụ ndị nche ndị chegidere gị ndị nche gị ọ wụ ha wụ ndị ichie ndị nche obodo ha nwa na-eche obi obi nna gị obi obodo ọ wụ ha wụ ndị ichie ndị ichie nwere nwa bekee ji sịga ha ndị chere obi ndị chere obi ndị chere obi ya wụ ndị chere obi obi obi obodo obi ụwa obi igbo obi ohi awụghị ndị chere obi ya wụ ndị ichie ha wụ ndị nche obi ha nwa chere obi chegide obi ahụ obi ndụ gị ahụ ha nwa eche ya ọ wụ ndị ichie mmadụ na ndị ichie ya ịdị na mma gị wee mata mezie gị na ndị ichie gị mezie maka ọ wụ ha nwa hụ gị ihe ha nwa ga-edu gị ha nwa ga-eche gị ihe a wụ ka onye igbo si ahazi onwe ya na mmụọ tupu e jewe ije na mmụọ mere ị pụta n'ụtụtụ ị gọọ mmụọ gị na ndị nwe gị na-akpakọrịta gị kọwara ha ebe ị na-aga ihe ị na-aga ime n'ụbọchị ahụ ha nwa n'onwe ke ha agwakwanụ gị ihe ha chọrọ ka ị mee ka ọ ga-esi rịrị gị mma ha ma o dokwa ha anya na ị na-aga ebe dị otu a nwa nwoke nwe sokwanụ gị ụzọ ahụ ị jega duokwa gị n'ụzọ ahụ ga-afụ ọka ọma paa aka ọma ọ ya ka igbo eji akpọ eje ayọ ọ wụ okwu igbo eje ayọ ọ wụ ije ọma ya wụ eje ayọ a sị gị ihe ọma kpokwa gị a sị gị nwekwa ije ọma ihe ndị a niile wụ ihe rị mkpa na ndụ onye igbo mere na onye Igbo jiri gwa gị na ije eji ebu ụzọ eje so tupu eje ije n'elu ụwa ga-ebu ụzọ jee ije ahụ na mmụọ mere na gị na ndị a dị mma o nwere ike were kwadoro ije ime njem ahụ taa ị nwere ike n'ụra abachi gị ihe mkpughe na njem ahụ ị kwado gị ime na ọ dịghị mma na oge ya erube na gị hapụ ihe a na ị nwere ike mee ya oge oge ọzọ ga-ahapụ njem ahụ dome akpa ahụ eji isi gị dome ya na-eyigharị agba mgbe ị ga-eje jee mee njem ahụ maka a gwara gị si oge njem ahụ erube ọ ihe ekpughere gị na nrọ ọ ihe onye igbo ihe mere onye igbo o ji rị mkpa rị mkpa rị mkpa na nwoke ọbụla bụ onye igbo ga-ahazi onwe ya na mmụọ ka enwe ike na-akọwara gị ụmụ ihe ụfọdụ ọkwa kpọrị nwaanyị onye Igbo ị ga-ahazikwa onwe gị na mmụọ ka enwe ike na-akọdo ha ụmụ ụfọdụ ihe edo gị anya ị na-emezi ya gị eme ya emesi ike ma asị ihe ndị a wụ ihe akpara akpa ihe ha akọdo na akọdo akpara ha akpa gị na-emesi ya edo gị anya dozie gị anya ma doo gị anya doo gị anya ọfụma na ị kwesịrị ịhazi onwe gị na ị kwesịghị ịfụ taa na ebe ị na-achọ ịga na ị ga-ahapụ ya n'ụzọ n'ụzọ n'ụzọ ị na-aga na ihe nọ ya ka ị hapụ inwe ihe ihe ọdachi na ihe na ihe gakwanụ gị ime na ị kwesịghị ime ya ugbu a. na itinye ego gị ebe ahụ na o nwere ike ifu ya ihe ndị ntụziaka ndị nwe gị na-enye gị na mmụọ ọwụghị ọla ka onye igbo na-agara ịgba afa ọkwa nụ ọla ka onye igbo na-agara enwere ihe ndị a ga-akọrụ a ga-eme edo gị anya ị ga ma jụọ ese maka ịhụ na maka ịkwado onwe gị akwado na mmụọ ịhụ na ihe ga-eme hụkwa nna ka o si eme uche gị ahụ na gị nwa akwụ ahụ hazie onwe gị a nwoke na-ele kwa ụbọchị ọ ihe igbo eji eme mere na o ji rị mkpa onye igbo ji ahazi onwe ya na mmụọ haziekwuo onwe ya na mmanụ kama ị ga-ebu ụzọ hazie onwe gị na mmụọ maka asị a nụ ke mmụọ kwuru a nụkwanụ ke mmanụ kwuru tupu gị ahazie onwe gị na mmanụ maka ọ mmụọ ga-eme gị gaa nụzie ama na ewu nụzie ọfụma ama na ewu mekwana ihe ịchọrọ ime mezie ya ọfụma ọ mmụọ ga-eme gị ọ ihe mere na onye igbo o ji rị mkpa richie rị mkpa rie nne na onye igbo onye ọbụla wụ onye igbo ga-akwado onwe ya akwado onwe ya na mmụọ onye igbo ejila anụ na ọ hazi onwe ya na mmụọ onye igbo ejila nnọọ ahazi onwe ya na mmụọ onye igbo ọbụla wụ onye igbo ji ahazi onwe ya na mmụọ ị ga-akwado onwe gị na mmụọ kwado onwe gị na mmanụ maka ọwụ ọjọọ si nwoke igbo ga-afụ a a na-akparị ya aga akparị ga ofere eji eriri ya na ọwụhụ nwoke oruhu ihe eji nwoke eme nwoke ji etozu etozu maka ọwụ gị ga-eche ezinụlọ gị ọ gị ga nwaanyị gị ọ gị ga-eche e, nwaanyị gị ọ gị ga-eche ụmụ gị maka gị awụrụ nwoke agbaghị mkpọrọgwụ ala egbufuo gị ọkụkọ egbufuo gị egbufuola ezinụlọ gị niile gbufuo nwaanyị gị gbufuo ụmụ gị ya wụkwa ma okike ọra onye nzọpụta ga-alụla nwaanyị gị na ụmụ gị ọgụ maka nwoke ji akwado onwe ya akwado gị akwado onwe gị akwado ee mmiri ezoghị ezo erie gị onye igbo wụ onye eji aga ije na mmụọ wụara na ọ rị mma ya nwee hazi onwe ya na mmụọ haziekwuo onwe ya na mmadụ ọ kpa igbo ji nọrọ ọkwanụ ihe mere onye igbo onye igbo emekwa na igbo ji rị iche kama ndị igbo ugbu maka ụka bịara na ihe ndị ọzọ rị iche iche o megheriela anyị anya ọwụ ma onye igbo wụ onye igbo igbo niile na dịtara gị aka ọwụ maka ịma kpa nwe ji ahazi onwe nwe na mmụọ kama ụmụ okoro na agbọghọbịa ugbu ete ama n'ụra a na-akuzigara ndị nne na ndị nna aka ahụ ndị kwesịrị ikuzila ụmụaka si lekwa kpa igbo ji nọrọ na mbụ lekwanụ ihe mere anyị anyị ji dahie ụzọ ọwụ ihe nwa bekee webara ofufe nwa bekee ofufe nwa bekee akwa na gburu ndị igbo gbuo ha gbuo ha pee wụ ofufe ụka nsogbu igbo nwere na mmụọ wụ ndị ụka ndị ụka chukwu ma ọwụ ndị ke katọlik chọọchị o ma ọwụ ndị ke Anglican Church ma ọwụ ndị eh, Evangelical ma ọwụ ndị eh, Protestants ma ọwụ ndị eh, Pentecostal ma ọwụ ndị Spiritual Church ozugbo ha niile wụ nsogbu Igbo nwere nsogbu Igbo nwere maka enweghị ihe gbasara Igbo na ofufe nwa bekee enweghị ihe gbasara Igbo na chi nwa bekee enweghị ihe gbasara Igbo na ihe nwa bekee na-eme n'ụka kama ndị Igbo baba gbaghara chi nwo gbaghara gbaghara ihe gbasara ofufe ke nwo gaa na-efezi ofufe ndị ụka gaa abịaza sị gị were ndụ gị nye nwa bekee gị were ndụ gị nye chi nwa bekee igbo niile were ndụ nwo nye chi nwa bekee kemgbe nwo werela ndụ nwo nye chi nwa bekee ihu na anya na imi agwụla nwe ngwụ onweghị onye igbo nwe onwe ya Onye Igbo niile ndụ wo niile etipịala tipịa anga ndụ mmadụ tipịaga Igbo na-anụ akwa na ahụ akwa na ebe a na-ajụkwa ajụjụ si ele ma ihe ele mgbe Igbo ga-afụ ahịa na ihe ọ na ime ihe ọjọọ eju ala Igbo nwoke na-afụ mpụ niile mpụ dị iche iche mpụ ejiri eme na mbụ ọ na-awafụ ha ebule nwoke egbuo nwoke ma maka nwaanyị ya egbucha nwoke akụchie nwaanyị ya

aja ala kpọgha gị ị gaghị eche eche na ime echiche gị ọfọ nke ime eme kama ugbu a enwe ma ha igbo ji ihe ndị ahụ kpọrọ ị na-ahụ ụmụ agbọghọbịa nwa agbọghọbịa ya ya fụ ayaja nwoke ga yaja mbụ kwa n'ele iwu onye nwaanyị ka ị ga-ahịa nwoke tupu gị alụọ di ịchọrọchachi dị gba gị arụ ejula ala igbo niile paghara arụ ndị ụka paghara arụ ndị ụka paghara arụ ndị ezigbo ihe niile bekee arawo arụ arụ ejula ala igbo arụ ejula ala igbo ọkụ oshi ele ke m ga-aka ghara ibe ikpu ụwa wụzinụ ọwụ ọwụ ọwụ ihe ọwụ ị ga- ga-akpụba ụwa ị ga-arị ndụ ga-agbaha ama ị ga-aba ụba ga-ezu oshi ga-enwe ego ga-akwaha iko obiọma ga-akpa gị ọwụ mkpa ọhụ ụwa nwa bekee weghara ọwụ ihe ụka weghara ụwa alaluola ụwa akpụgharịala isi nwa ji gwa gị sị ụwa emebiele nwe ụwa ọzọ ya ji mebi nwe ụwa ụwa ga-emebi kara kpa o ji mebie ụwa emebiela ha anyị na-emekwa na ụwa imeji ihe mere na anyị ji akpọghachi gị obi ụmụ igbo azụ maka ndụ anyị biri mbụ wụ ndụ ọma nwoke chọọ nwaanyị abụọ atọ ya eji lụọ onwe onye kwele onwe nwaanyị ugwu kwe kwesịrị iji kwele nwaanyị ugwu ọwụ gị bịa dole nwatakịrị nwa agbọghọ bịa lụbe di gị ga-achị ha ya ma imegara mee ha o ji wu nwaanyị fụcha ga-achọchi nwoke ọzọ jepara ha ekuriri akuri nwoke na-apara ha ikuriri akuri pama ụyọ achọ nwa elu chọọ nwa ala ga ahụ ya nwa agbọghọbịa ha nwaanyị ji wuru nwaanyị afọla ya dịgba anụ ka aga izu oshi gba ama mee na ime oge pa ego ga-achọchi echi ego osisi nwa agbọghọbịa na-anụrụ gị mechie onwe gị menwe gị ofe ofe ụtara ụtara gị afụ a maka akwụkwọ ego e nyere gị gị ana-eji ya e, e, eko eme ewu mmanụ ihe ewu ọwụ ihe eji mara igbo ọ wụ kpa igbo rị mbụ ọ wụ kpa igbo rị mbụ ihe ọjọọ ejula ala igbo ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ ejula ala igbo ihe a wụ kpa igbo rị mbụ ọwụ ihe eji mara igbo ugbu echeghị m shi aha aha onye n'ala igbo etiba aka ya ime ihe ọjọọ ụmụ Igbo etila aka nwe ime ihe ọjọọ rị iche iche aha aha onye n'ala Igbo etiba aka ime ihe ọjọọ ihe ọjọọ ejula ala Igbo ihe ọjọọ ejula ala Igbo ihe ọjọọ ejula ala Igbo ma a na-ekwu shi ele kpa a ga-eji mee ihe ya rị mma mere na o ji rị mkpa onye Igbo gwọọ onwe ya na mmụọ ọkwa na ihe mere ụmụ Igbo ji anwụga anwụga ọnwụ kpa nwe ji anwụga ọnwụ maka mmadụ mega mega e nwere nke ị ga-emekwu emekwuru ihe ji ihe ahụ chega gị ahapụ gị ihe na-achụga gị ejide gị ma kpọghachi gị ụmụ igbo azụ ihe gburu anyị ihe weturu anyị ihe weturu mmụọ anyị wụ ụka fụ akwara na ụka wụ anụ onwe nnu ma anụ shi omenala awụkwa na ịgwọ ọgwụ maka ihe eme nke ihe gbagwojuga ndị mmanụ anya wụ a na-ekwu omenala na ọdịnala obi ndị mmanụ agbaala ụmụ nwa dibịa ndị eji agwọ ọgwụ ndị eji eji mmanụ eme ọgwụ ego ndị eji egbu mmanụ ndị eji akwafu ọbara mmanụ ndị eji eme agwọ nshi agwọ aja enweghị nnukpule ya enwere ihe m chọrọ shi nnu mee onye ọbụla onye igbo ọbụla nwere obodo o shi enweghị onye igbo enweghị obodo o shi onye igbo ọbụla nwekwa na ụmụnna o shi ị ga-achọ onye okenye na ụmụnna nnu okenye okenye wụ nnu mara mma jụọkwala ya shi ihu agbara obodo nnu eze mmụọ eji adị ihe agbara ahụ o nwere ike mee ọgwụ eji egbu mmanụ enweghị agbara obodo enweghị mmụọ n'obodo ala igbo ị ga-egbu mmanụ nọrọkwa na-enye mmụọ ahụ nri rị ndụ gị aka gị barala ihe ọjọọ ma igburu mmanụ ma ịkwara iko ejina nwaanyị nọ di enyi ụbọchị ọwụla ije na-eje gị nye mmụọ ahụ nri eshi ahụ ka ị ga-anwụ ya wụ agbara n'ala Igbo ejila akwado n'ihe ọjọọ enwere ndị dibịa n'ala Igbo agwọga ọgwụ egbuga mma gwọga ọgwụ nshi na aja ejuru ha eju eleghị na mere m ji kwuo shi agbara ala Igbo ejiri enyela agbara ala Igbo ozugbo ndị dibịa ahụ gwọga ọgwụ apaga nshi na aja agbara nwa o ji agwọga ọgwụ ahụ ekughara ahụ ya eku a jee nyocha ebe onye ahụ shiri kuo ya ya ma o shi dibịa n'ala Igbo jee nyo dibịa ka ahụ o shi kuo ebe dibịa ka ahụ shi kuo agbara agbara ndị egwu agbara ndị e shicha mba kuo agbara ndị si Benin agbara ndị si Lagos agbara ndị si Calabar agbara ndị si eh, India agbara ndị si Ghana agbara ndị si ma ndị jichere ebe Niger Republic ihe agbara ndị si mba ku esi hụ mba ku acha maka ihe nwe chọrọ ihe nwe gwara gị wụ ọgwụ ime ire awụhụ eji mara dibịa ọgwụ ime ire awụhụ ihe eji mara dibịa onye ọbụla nwere ike ime ke bekee akpọ magic mmadụ mere ihe ya ya ga aga ohe ndị eji iwe gboo na ụka nnọbịado onye gba- onye kpọ ga akpọ aha kpọ aha gị gwagasị eso red pant iso blue pant Ge- ga-etinye maka ọhịa eso ga-eche ma shi elee kpa o shi mara ya That mmadụ hụga ụzọ e- afụahụ shi onye ahụ wụ onye ọma onye ahụ nụchiri anụchi aka onye ahụ rụcha agwọ agwọ agwọ ya eme ire awụhụ ihe eji mara dibịa dibịa aka ya rụcha ihe egbuga ndị ụwa onye ọla nwere mkpa ịchọkwa na onye ga-egboro gị mkpa gị ihe ọla na gwara gị ga ekwere si onye ha onye ewu nne mara mmadụ ọ na-awụ nne mara mmadụ ọ maka ọ gwara gị ihe ga-egboro gị mkpa gị ọha mere o ji wuru nne mara mma ị jụkwala onwe gị si ike ahụ o ji emega ahụ elee be o shi elee kpa o shi ma ya onye nyere ike ahụ ike ahụ o ji agwara gị shi pantị gị chaa red ike ahụ o ji agwara gị shi onye nyere ike ahụ o si ole nwe ya maka dibịa igbo ejila agwọla ọgwụ ọjọọ dibịa igbo dibịa igbo dibịa igbo eze mmụọ ejila ya ti aka ya ihe ọjọọ isi ahụ ka ala kugburu ya omenala Igbo awụhụ ihe ọjọọ ozugbo ihe ndị hụrụ gwọga ọgwụ ma ndị pastọ ndị ejeje aka dibịa dibịa ndị ahụ eji agwọrọ nwa ọgwụ wu dibịa ndị ara agbara eku ha jekwa je jụọ ndị eji eje pa ite chimite himana onwe m dibịa ihe anyị na-achọkwa n'ime ugbu a wụ ịkpọku ndị eze mmụọ niile ka nwe leba anya obodo nwụọ ma dibịa ndị megiduru ha ahụ gbala nwa ụgbọ nwamkpi maka ala Igbo ga-arị mma anyị afụakwa na idoji ala Igbo ka ndị mmadụ ma shi ọ wụhụ omenala na ọdịnala mega ihe ndị ahụ ọ wụ ndị ọjọọ ndị ọjọọ ndị enyega aha Igbo aha ọjọọ wu ndị mega ya ndị na otu dị iche iche otu nzuzo dị iche iche wu ndị mega mega mpụ ndị niile omenala Igbo enweghị mpụ ọdịnala Igbo enweghị mpụ maka ọwụ omenala gị ka esi dee ihe n'akwụkwọ akpọrọ akwụkwọ nsọ ọwụ ọdịnala gị ka esi dee ihe akpọrọ akwụkwọ nsọ maka ndị ichie ekuliela ndị ichie afọ alọ abịaghịla ụwa ọzọ bụ ịhazi ihe ndị ahụ maka arụrụ ahụ emeela arụrụ ahụ emeela ndị mmadụ na-ahụzi ihe yiri omenala asịga ọwụ omenala ọwụ dibịa na igbo rị iri Ụzọ itoli enweghị agbara Igbo nwe ji arụga ọrụ ihe nwe ji arụga ọrụ agbara ọjọọ agbara nwe kwara ekwu a ọ ndị si malite anyị na-achọ abịa akọwagala ụmụ Igbo si ka enwee eziokwu ga-afụ ihu maka anyị ga-agba ihe niile ọtọ anyị ga-agba ihe niile ọtọ ekwuekwa m si na Igbo enweghị dibịa enwere ndị dibịa wụ dibịa ọma ndị ka dibịa mara ndị ọ mara ama ọwụ ndị sara ya saa ozugbo ndị niile ị hụrụ gwọga ọgwụ ọjọọ ndị ọwụ ndị sara dibịa saa enwe ndị dibịa mara ama gwọga ezigbo ọgwụ gị bịa dụọ nwa emeela gị ihe ya agaala gị agaghị eke ngwugwu nye gị maka igbo ejila eke na ngwugwu ị ga-eme ihe ala kwuru ekwana ewu mmanụ ịhazi onwe ya mmụọ ọwụ mmanụ ibi ịnụ ma iwu ala dowe iwu ala doma nsọ ala ọ ya wụ iji ogu iji ọfọ ọwụ ije gwọ ọgwụ unu jekwa ya ejụọ ndị gwọrọ ọgwụ ego lekpe ịhụnanya rimmo a chọrọ ha inweghị ike maka ha eji eme ndị Igbo enwere ụzọ abụọ ha eji esi abịara gị otu wụ a sị gị ụgharị a e nwere ihe ị ga-eme megharị a ngwọ gbaa vii izu abụọ izu atọ ọ kwụsịla kpọnwụọ ka ha ọzọ na-agafe eime weruru nwekwa na mkpụ eji ata kpem kpem kpem ọkpa ahụ ka ọ ga-eji taga tajuo

meziri ụmụ Igbo jiri tie aka ihe ọjọọ rụ iche iche agwọ ọgwụ ọjọọ rụ iche iche maka Igbo ejila agwọla ọgwụ ọwụ onye hazie onwe ya hazie ụzọ ya na chi ya chi ga-emepere gị ụzọ chi ga-eduo gị chi ga-eme gị ga-aba ụba kama ọwụ nwayọọ nwayọọ wụ ije maka ori otu mma ama eri oji ọsọ agbakwu ọgụ ama na ọgụ wụ ọnwụ ọwụ ụba ka ịkwa ndụ gị nwee ya taa gaa echi gị anwụ ọ nwayọọ nwayọọ ọ ya mere ji gwa gị si nwayọọ nwayọọ wụ ije ọkpa ndị igbo eji eme ọkpa igbo eji eso ya ọkpa ndị nna nna anyị ji kụziere anyị si ọ nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofere ọkụ ụwa ga otu ihu kama ụmụ igbo achọrọ hụ inwe ego ahụ taa zụọ mebie ụmụaka ibe m azụọla ụgbọala zụọ ụgbọala ahụ ndị ọzọ zụrụ mee ihe ahụ ndị ọzọ mere achọghị ịma ihe nwa ga-eme nwa ego ahụ mere na a ga-esi kasị ya bụ isi mmanụ kasị ya mee ike kasị ya mee ike ga-ahụzi onye ọla na-amị aka ebe ọjọọ chefukwana isi gị were ije nga ahụ onye ọsọ ruru onye ije ga-eru onye ọsọ ruru so ike agwụ ya o. onye ije ga-eru gafee kpa kakwa nwekwara ike o ji agakwa mụ maka o ji nwayọọ nwayọọ arịga sị nwayọọ nwayọọ ka eji eji arị ogwe ụmụ Igbo biko nụ enweghị ihe anyị ji girigiri eme enweghị ihe anyị ji girigiri girigiri ike eme ọ wụ dara ala rie nke a wụ ndụ ọkwa ihe mere igbo ga-eji lahụ ha enwe ọ wụ ihe mere nwa igbo iji nwụ na mmụọ biko nụ ka onye ọla hazie onwe ọ kakwa nwanne unu nwoke maazị anyanwụ ee onye e, olu unu gekwanụ olu ndị obi igbo tv anyị si obi ndị Igbo ejiga na ọjị taa sị onye Igbo onwe ya na mmụọ hazie onwe ya na mmụọ ọ ga-arịrị nwoke mma arịrị nwaanyị mma asị m ya gajila nụ n'ọfọ gajila nụ na eke gajila nụ na nkwọ gajila nụ na orie gajilekwala nụ n'afọ ya rịrị nụ mma o ya gajila nụ n'afọ isee